Tá fhios againn conas éagothromóidí simplí go leor a réiteach, anois táimid chun bogadh ar aghaidh go dtí éagothromóidí beagáinín níos deacra. Agus seo an am a deirim go mbíonn éagothromóidí de ghnáth díreach cosúil le cothromóidí, ach amháin nuair a déanann tú iolrú nó roinnt. ar uimhir diúltach. Sa chás níos luaithe, ní dhearnamar ach suimiú gach taobh ar uimhir uimhir a bhí deimhneach uimhir deimhneach so bhí móide a haon bhíomar ag suimiú móide a haon le gach taobh ach so níor tháinig an rud sin suas so ach anois sa chás seo beidh orainn either iolrú nó roinnt a dhéanamh ar uimhir diúltach agus nuair a tharlaíonn sé sin in éagothromóid gabh mo leithscéal caithfidh tú rud éigin speisialta a dhéanamh agus tá mé chun é a thaispeáint. OK, so seo é ár gceist 5 lúide 2X níos mó nó cothrom le lúide 7. So arís ba mhaith linn smaoinigh faoi ba mhaith linn X ina aonar níos lú nó cothrom le nó níos mó nó cothrom le so níos lú nó cothrom le nó níos mó nó cothrom le agus uimhir nó tairseach is féidir linn a rá sin é ár aidhm ok so ba mhaith liom fáil réidh leis an móide cúig anseo ar dtús so cad a chealódh amach móide cúig ná lúide cúig So cuirfidh mé lúide cúig leis an taobh sin, so tá mé ag déanamh dealú, so sin é ceann de na rudaí sin, níl aon fadhb againn leis sin. But rinne mé an lúide cúig ar an taobh seo, so caithfidh mé an lúide cúig a chur ar an taobh eile chomh maith. So an chéad líne eile sin lúide 2x, níos mó ná cothrom le lúide 7, lúide 5 sin lúide 12. Bain úsáid as an áireamhán muna bhfuil tú cinnte, sin an fáth go bhfuil sé ann. Bain úsáid as. OK, so tá lúide 2X níos mó ná cothrom le lúide 12, agus déan comparáid idir an, So ag déanamh comparáid idir an X atáimid ag iarraidh anseo agus an lúide 2X atá anseo, tá an lúide 2 ag cur isteach orainn. So, cad a chealódh amach an lúide 2 in aice leis an X sin? Bhuel, caithfimid smaoineamh faoi cad atá an lúide 2 ag déanamh don X agus tá sé ag iolrú, is féidir linn a fheiceáil. So, caithfimid a mhalairt de sin a dhéanamh agus sin é roinnt. so caithfimid an taobh seo a roinnt ar an lúide dó. Ba mhaith linn nach bhfuil an lúide dó ann, ba mhaith linn go bhfuil just an X ann. Ok, má roinnimid é seo, beidh lúide roinnt ar lúide cothrom le móide agus just 1X fágtha. Rinne mé roinnt ar an lúide dó ar an taobh sin, so caithfidh mé an taobh eile a roinnt ar lúide dó. Ok, so go dtí seo, gach uile rud díreach cosúil le cothromóid. Ach feicimid ar ár riail. Má tá tú ag roinnt ar uimhir dhiúltach, cosúil leis an lúide 2 anseo, caithfidh tú rud speisialta a dhéanamh agus seo é an rud. Caithfimid treo an chomhartha a athrú agus tá mé chun fáil réidh leis sin. caithfimid treo an chomhartha a athrú so in ionad níos mó nó cothrom le, caithfimid a rá níos lú nó cothrom le. Is féidir leat é a dhéanamh sa líne seo nó sa líne sin. Tá sé soiléir. Ok, so anois tá 1x fágtha. Nó is féidir leat a rá x níos lú nó cothrom le lúide roinnt ar lúide sin móide. 12 roinnt ar 2 sin 6. So, is féidir leat é a scríobh mar sin, nó is féidir leat é a scríobh mar seo. Tá sé sin ok? Tá sé sin b'fhéidir níos fearr go bhfuil sé níos soiléire. So, sin é ár freagra. Ok, so sin é ár freagra mar liosta, but abair go dúirt an, an ceist sin taispeáin do freagra ar an uimhirlíne. So, tá mé chun thaispeáint seo é an uimhirlíne anseo, agus tá mé chun na uimhreacha a chur air.

de réir scála, ach tá X níos lú nó cothrom le 6 agus ba cheart dom lúide 1 a chur ansin chomh maith, lúide 1. So, anois ba mhaith liom a thaispeáint, agus táimid ag caint faoi R arís, an na réaduimhreacha. So tá ár freagra chun a bheith i foirm líne. So ansin ba mhaith liomsa a thaispeáint gur féidir linn 6 a chur san áireamh agus is féidir le X a bheith cothrom leis ach níl aon rud níos mó ná 6 ann. Níl ach na rudaí actually bhí ceart dom rud éigin níos fearr ná sin a úsáid bheadh líne níos fearr. So ag 6 agus síos anseo agus is féidir liom ponc mór a scríobh ag an áit sé chun a thaispeáint go bhfuil sé san áireamh ach níl aon rud eile níos mó san áireamh just rudaí síos so sin é mo freagra deireanach ok an líne sin thar an uimhir líne go bhfuil um, x níos lú ná cothrom le sé agus x mar bhall de na réaduimhreacha.